Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pali funso apa kuti kodi mkazi mapazi ake ndi gawo la maliseche kapena iyayi? Kutanthauza kuti pamene mkazi akuvala hijab akuyeneka kuti awabisenso mapazi ake kapena ayi? Nanga akamapemphera, mapazi akewo akhale mu gulu lobisidwa kapena iyayi? Yankho ndi lonena kuti mapazi ndi gawo la maliseche a mkazi. Ndipo mkazi wina aliyense yemwe amayenda kunja kwa nyumba asanabise mapazi ake, ameneyo akupeza nsambi. Komanso mkazi amene amaswali koma mapazi ake osabisa, swala yake ndi yosakwanira. Ndipo mkazi amene amakhala pa maso pa amuna amene si mahram ake, mapazi ake namaonekera, ameneyonso ali maliseche ndipo akupeza nsambi. Izi tikuzipeza mu ma hadith awiri.

mtendere ndi madalitso zipite pa iye adayankhula mu nthawi yomwe iyeyo abdullahi ibni umar adali mnyumba ya ummu salama tikumbukire kuti mtumiki adali ndi akazi angapo ndipo mmodzi mwa azikaziwa adali ummu salama ndiye abdullahi akupereka ripoti kuti mtumiki wa allah adayankhula

bidhuyulihin, Kodi akazi zovala zawozi nde apange nazo bwanji? Qaal, Mtumiki anati, Turkhinahu shibran, zovala zawo chimene chili chi hijabu chawochi aonetsetse kuti chikukhwekhwereka ndipo chikhwekhwereke shibran pa muyezo wotalika ngati dzanja osati mkono, ngati dzanja. Qaalat, nde Ummu Salamah anati, Idhan, akapanga zimenezo, tankashifa aqdamuhun, mapazi awo nde kuti aonekera. Akapanga zimenezozo, mapazi awo aonekera. Qaala, nde Mtumiki anati, turkhinahu dhiraan la tazidna alaihi akuyeneka kuti awonjezere mulingo wotalika ngati mkono mulingo wotalika ngati mkono ndipo asadutse pamenepo kusonyeza kuti mkazi mapazi ake abisidwe chifukwa zikanakhala kuti mapaziwa si gawo la maliseche a mkazi ndiye kuti Mtumiki sakadatani? Sakadayankhula zimenezi, akananena kuti, ah zilibe ntchito, mapazi awo azionekera ndipo sakuyeneka kukhwekhwereza zovala zawo. Koma Mtumiki potsindika adatsindika kuti mapaziwo abisidwe ndithu, ndipo gawo limene lizikhwekhwereka ndi kutalika kwa mkono, gawo la chovala chawo limene lidzikhwekhwereka ndi kutalika kwa mkono. Ndiye Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam atamwalira, kunabwera mmodzi mwa

faqalat ummu salama ndi ummu salama adati qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtumiki wa allah mtendere ndi madalitso zikhale pa iye adati yutahiruhu ma bada chovalacho musachidandaule chimayeretsedwa ndi zomwe zimabwera pambuyopo yani kuti gawo la chovalalo limakhala lili loyera ndi chomwe chimabwera after that kusonyeza kuti gawo ilili limene limakhwekhwerekali Musalidandaule nalo, akazi, kuti, Ayi, iye lizitenga fumbi, e, mwakuti-n-mwakuti. Ayi, amenewo ndi ma excuse amene inu mumafuna kuti mupange ndi cholinga choti mapazi anuwo adzioneka. Koma ngati angakutire mpakana mapaziwo sakuoneka, akamayenda mapazi akewo osamaoneka, kaya avala sapato, kaya avala masokosi, koma mapaziwo osamaoneka, ndiye kuti pamenepo zipanga achieve purpose yobisa chani? Mapazi. koma izi tikuziona apa amapezeka zoti avala hijabu koma ka hijabuko sikakugunda pasi mapazi onse amaonekera timiyendo tonse amaonekera mkazi amene ali maliseche ndipo akupeza nsambi ndipo tikaona mu hadith yomaliza yomwe Ummu Salama akufotokoza kumbali ya mkazi akamapemphera

kusonyeza kuti mapazi ake asaonekere, swalayo aziswali phazi osaoneka. Ndiye kuchokera m'ma ahaadith awiri amenewa, hadith yoyambirira imene ikukamba za chovala chimene mkazi akuyeneka kuvala kunja, taona kuti chovalacho chizikhwekhwereka pansi. Komanso akamapemphera chovalacho chibise mapazi ake. Tiyeni abambo, tiwauze akazi athuwo kuti avale chinthu chimene chizibisa mapazi awo, ana athu aakaziwo tiwagulire zovala zimene zizibisa mapazi awo, achemwali athuwo tiwauze abise mapazi awo, komanso amayi athuwo tiwauzenso kuti apange chimodzimodzi, chifukwa zimenezo ndi zinthu zimene zili zowayenereza iwowo kuti pamaso pa Allah